moni abale ndi alongo onse uh, programu yathu ya tiyende limodzi tikupitiriza kukumbutsana za mpingo wathu makamaka ku lilongwe archdiocese takhala tikuyenda kukambirana mitu ingapo ndipo lero timangofuna kuti tione kutsogolo kuno kuti kodi mu archdiocese yathu ya lilongwe tikumana ndi zotani pali zinthu zingapo zimene posachedwapa tinaonera limodzi choyambirira ndimafuna kuti tikumbutsane m'maparishi onse m'masukulu athu mzipatala M'miphakati, m'ma deanery, kuti tatsiriza synod yathu, msonkhano waukulu. A synod imeneyi takhala tikuyenda zaka ziti pafupi ziwiri zitatu, ndipo takhala tikuyenda mu ndimeso zitatu zimene taona mbali zosiyanasiyana za moyo wathu ngati Akatolika, koma makamaka mu Lilongwe Archdiocese. Ndiye msonkhano umenewu unayenda bwino kwambiri, unachitikira ku St. Kizito, Chigoneka Parish. Ndimafuna ndithokoze abambo mfumu a ku parish imeneyi komanso ndimati ndithokoze nthumwi zonse. Mwa njira yapadera ndithokoze a Vicar General anga amenenso ali Bishop Mthandizi. Ambuye Vincent Mwakhwawa Ambuye Mwakhwawa agwira ntchito yayikulu kwambiri koma sanali okha. Ndifunanso ndithokoze komiti ya sinodi imeneyi imene inagwira ntchito zedi kutithandiza kulumikizana kuti zonse zikhale mchimake. Ndithokoze azima, abambo mfumu onse amene anayesetsa kuti alumikizane ndi nthumwi zimene zinabwera ku sinodiyi kuti zonse ziyende bwino komanso anatithandiza kafukufuku amene tachita m'maparishi mwathu. Ndithokoze nthumwi, munabwera ndi mtima wodzipereka komanso munaonetsa chidwi kuti a sinodi imene ija iyende bwino kwambiri. Ndithokoze abambo mfumu a ku St. Kizito Chigoneka Parish ndi Akhristu onse, munali ndithu munatanganidwa kwambiri chisamaliro chonse cha nthumwi, malo amene amachitira msonkhano, chitetezo cha pamalopo. Mwagwira ntchito yotamandika kwambiri. ndiye ku acts yathu tsopano titani zimene takambirana tayika pamodzi pali komiti imene iwunike bwinobwino kukhala ngati kuzipukuta bwinobwino kuti zonse zikhale mooneka bwino kwabasi izi ndi zofunika kuti tichite kuonetsetsa kuti zonse zimene takambirana zimene tayika pamodzi zikhale mwa dongosolo yabwino ndiye ndithokoze kwambiri onse amene agwire ntchito imeneyi amene mwadzipereka kuti ntchito imeneyi yotamandikayi mugwira mulungu akudalitseni kwambiri ndiye ndimafuna kutinso ndionjezere apa kuti kwa ifeyo amene tipatsidwe ntchito imene timatchula kuti implementation phase Tiigwire modzipereka. Kutsogolo kuno tifuna kuti sinodi zimene tagwirizana zilowe m'maparishi mwathu, zikakhazikike, zikhale ngati moyo wathu. Ndiye ndipemphe kuti ndime imeneyi akhristu onse tiilandire chifukwa tifuna kuti tiyambenso kwatsopano. Eklesia, mpingo wathu, mayi wathu. amamangika pa yesu khristu ambuye athu tikuti imamangidwa kwa mulungu atate mwana ndi mzimu woyera komanso ekleziya amapangi- amapangidwa ndi zimene timati zosiyiranasiyirana ndi zosiyiranasiyirana zimenezi zimaon- zimalimikizana ndi uthenga wabwino zimakometsa uthenga wabwino koma timazimvetsa malinga ndi nyengo yake. Ndiye Chikhristu chimene tidalandira kuchoka kwa apostoli chimenecho tikufuna kuti tione 2026 kupita kutsogolo kuno kuti kodi ku Malawi Chikhristu chimenechi ti- tichikhala bwanji. Ndiye ti- tikhala tizikamba za kusintha kusintha maganizo athu maganizidwe athu kusintha mmene timaonera uthenga wabwino kusintha chi- utumiki wathu mu mpingo ndiye nkhani ya sinodi yoyambirira ndi imene ndi yofunika kwambiri ndimafuna kuti tikulimbikitseni akhristu kuti tiyilandire bwino nkhani yachiwiri redio yathu ya redio alinafe yayamba jubilee imene tifuna kuti tikamadzafika 2027 tizakumbukire kusangalala kuti chida chimenechi chakhala zaka 25 ena mwa ife tikumbukira mmene inayambira radio alinafe zimaoneka ngati mwina mphekesera tikumbukira madirekta oyambirira tithokoze amene adatisiya alemu bambo gabriel jana pambuyo pake panabweranso ma director ena zimene zimaoneka ngati zo- zazing'ono mwina zosamveka bwinobwino lero ndi chida chachikulu m'manja mwa ambuye yesu chofalitsira uthenga wabwino ndiye pamene tikukondwerera tikukon- tikuyamba jubilee imene ndimafuna kuti tilowenso mkati mka- ka- ka- kambindikiro kapadera tisinkhesinkhe kuti kodi radio alinafe kuyambira 2027 malinga ndi nyengo za lero ingathe kutumikira bwanji kufalitsa uthenga wabwino komanso mwina tione Kuti chida chimenechi chingokhala chakuno ku Lilongwe Archdiocese kapena mwina tichikuze kuti uthengawu uka- uzi- uzipyola ukafalikirenso kupyola malire a lilongwe archdiocese malawi yense mwina pakali pano radio imamveka madera ku lilongwe ku kasungu kudedza kudowa mbali za ku nyanja uku lake malawi komanso ena andiuza kumchinji kumafika ku boda uku a radio atiuza bwinobwino kuti kodi akamale akamatulutsa mawu akamalengeza imafikira madera ati monga apostoli adanena kuti uthenga sunafikebe kwa onse ndene ndikadakonda kuti tione mwina uthenga wa redio alinafe ambuye yesu akutipempha kuti upite patali kupyola malire amene ndanenawo komanso mwina tiganizire kuti kodi radio alinafe singathe tsopano muyeso wina chifukwa masiku ano kuli mawayilesi akanema kuli television tikhale ndi nyumba zina zachikatolika zimene zikufalitsa uthenga wabwino kudzera mu wailesi yakanema imene timati televishoni imeneyi akugwira ntchito yotamandika kwambiri koma mwina akusowa kuti pakhalenso nyumba zina zoti ziwathandizile ntchito yayikulu imeneyi Ah, ndimafuna kuti zimenezi tizione bwinobwino chifukwa ntchito iyi ndi yayikulu munda wakula antchito ndi ochepa ndiye nkhani ya radio maria eh, radio alinafe tinso ndi radio tigawane kuli radio um, tuntufye ku karonga kuwala fm tikamapita ku ku blantyre chita wa sisi luntha tv ngakhale tinazo zonsezi munda wakula ntchito yakula kodi radio alinafe singathenso kulowa mu ntchito imeneyi kumbali ya wayesi yakanema ndiye palinso ndi imene a radio alinafe ndimafuna kuti tiganizire bwinobwino kodi chuma choyendetsera radio imeneyi ngati tifuna kuti tifike pena pake kuthandiza kuti uthenga wabwino u- upite patsogolo mwina tiganizirenso kuti kodi tidzayendetsa bwanji zoyendetsera ntchito imeneyi yayikulu zidzachokera kuti ndiye ndimati ndipemphe inu akhristu akatolika akatswiri amene muli malo osiyanasiyana ena mukuphunzitsa ku mayunivesite za communication za media ena mwa inu muli madipatimenti osiyanasiyana pa nkhani imeneyi yofalitsa communication fans uthenga wabwino kulikonse kumene muli ngakhale kunja kwa malawi ndikupempha anthu onse amene ali ndi ukadaulo za media broadcasting journalism komanso zida zimene zimagwiritsidwa ntchito masiku ano zabwera za makono chonde tatulukani mukamuchite contact um, a vicar general anu ambuye mwakhwawa tikufuna kuti tiyambe kuganizira za tikapanga jubili imeneyi za radio alinafe yatsopano tikukusowani inu abale athu amene nakutchulani tulukani poyera mubwere tithandizeni ndi maganizo ndi nzeru ndibwerezansotu munda wakula antchito ndi ochepa zinthu zambiri zoti tikakolole uthenga wabwino nkhani ya kuyitanidwa kwa apostoli akuti anaponya khoka sanakole kalikonse kuponyanso ambuye sadadabwe atakola kwambiri mpakana maukonde anayamba kumafuna kung'ambika ndipo ambuye yesu anamuuza petro kuti kuyambira lero uzakhala msodzi wa anthu tisodze anthu kudzera muchida chimenechi tisodze tikolore anthu akumane ndi ambuye yesu adziwe yesu khristu ndipo ngati sitigwira ntchito imeneyi paulo ananena kuti tsoka kwa ine ngati sindifalitsa uthenga wabwino tsoka kwa ine nde mpakana ambuye yesu azanene kuti tsoka kwa iwe tsoka inu ambuye tambala ambuye mwakhwawa ansembe asisteri akhristu eni ake tsoka kwa inu kuti simunaponye maukonde kuti mukolole anthu abwere kwa ambuye yesu azatero ndiye timafuna ndi nkhani imene ya radio alinafe jubili tiyamba tizamaliza tawe talengeza tiyamba kukambirana 2027 tikufuna kuti tidzachite limodzi kukondwerera tizapemphererenso pamenepo amene anagwira ntchito yayikulu kwambiri maepiskopi anthu imeneyoyo Ada- ma directors akhristu odzipereka ndi onse amene anagwira ntchito timafuna kuti ndime yomaliza tikambirane tikudziwitsanenso kuti chaka chatha cha ichonso cha mbuyomo tinachita msonkhano wa ukaristiya eucharistic congress ndiye za msonkhano jali samayamikira kuti unayenda bwino unayenda bwino bungwe la maepiskopi m'malawi muno malawi conference of catholic bishops lidatulutsanso chikalata chowunikira kuti tsopano kodi ukaristiya umenewu tikuusangalalirawu tingathe kupitiriza kuzamitsa moyo wathu wa ukaristia mwa njira yotani ndipo anaperekanso chinthu chimodzi chimene ife ku lilongwe archdiocese tachitengera kuti chikhale mwina pa nambala 1 nkhani ya ukaristia ndiye kupembedza ukaristia tipembedze komanso ndimati ndipemphe titseke makutu kwa anthu amene ali adani mwina adani a mpingo adani a ukaristiya amene amatilowetsa mabodza m'makutu mwathu kumanena kuti ayi ambuye yesu adangonena kuti landirani idyani landirani imwani sananene kuti muzikhala pansi kumandipembedza iyani chikunja chimenecho ambuye yesu ali pansi pano amene anamuzindikira kuti uyu ni mwana wa mulungu adampembedza ambuye yesu kuti ni mulungu ndiye mwa mtundu umenewo pali maumboni ambirimbiri mu mbiri ya mpingo kwa amene analimbikira moyo wawo kupembedza ukaristiya analandira madalitso ambiri Ah, mwachidule ena mwa inu kumanena kuti kodi kale kuti kupembedza mawu okha kuti kupembedza sikulakwitsa chifukwa ndi mulungu choyambirira kachiwiri ndi kucheza naye paja ambuye yesu anena kuti ngati mufuna kuti mulankhule kwa atate anu amene ali mseri akanatha kungonena kuti ngati mfuna kulankhula ndi ine khalani pansi tsekani zitseko maphokoso onse mulankhule kwa atate anu amene ali mseri ukaristiya ndi mulungu amene ali mu maonekedwe a thupi a bredi maonekedwe a vinyo koma wansembe akasanjika manja mzimu woyera ukatsika ngakhale zimaoneka ngati ndi bread yemweyo ndi vinyo yemweyo koma ndi thupi ndithu ndi magazi ake enieni timayimba nyimbo yoti tivomere osakana zimene sitiona ndiye ku lilongwe archdiocese tilengezanso kuti tili pa mkati ka tili pakalikiliki kukonza buku kabuku kakhala kakang'ono kwambiri kamene kaziongolera kuti kupembedza ukaristia kuzikhala kotani mu parishi iliyonse udalitso uziyendetsedwa bwanji ndikudziwa kuti maparishi ena mbuyomu timasiyira kupembedza ukaristiya magulu apaparishi a mtima woyera wa ambuye yesu awa amakapembedza kuti amapanga amapanga za ukaristiya m'tchalitchi mukuona kalankhulidwe kameneko akulankhula mkatolika mana kuti awo amakapanga za ukaristiya mkatimo anali magulu amene amapanga zimenezo a legio atumiki achifundo mwina catholic women catholic men ena nkumangoonerera kwa iwo ukaristiya amangopita sande kukalandira ulendo nde tifuna tisinthe kunena kuti tikaika ndondomeko imeneyi sikuti tikakamiza iya koma pakhala parishi iliyonse tsiku limodzi limene kuzikhala udalitso pem- kupembedza ukaristiya ndi udalitso ndipo ansembe tiadziwitsa kuti ngati ali mapulogalamu ena ndi ena tsiku limeneli ndipo tsikuli talengeza ndi lachinayi azikhala pa parishi kuwathandiza akhristu kuwaongolera kuwapangitsa ula- uli- u- u- kupembedza komanso udalitso ndiye si za magulu ndi za akhristu onse ena azinena kuti "Ah, inetu ndili bize kulitu fanizo fanizo mu uthenga wabwino ndikuganiza ndi uthenga wa luka akunena kuti anthu anaitanidwa kuphwando ndiye uyu ananena ndangogula kumene pulawo ndikayesera kumunda wina ananena kuti ndangokwatira kumene wina ayi ayi ine ndili bize ndi ambuye sanena kuti asiyeni ndi anapita ku msewu mukatenga anthu ndikuwalowetsa mphwando muja a missed opportunity analuza ndiye ndimafuna pa nkhani ya ulibizeyi ife akhristu akhristu kapena mkhristu asanene kuti ndili bize idzafika nthawi abale ndi alongo zonsezi tidzazisiya maso ndi maso ndi ambuye yesu pa nthawi imene mudzanena kuti muli bize ndangofunsa ntchito mudzafika tsiku lina mudzaita retire bizinesiyo mphamvu zathu zimafooka kuti utakata usatakata manja kapena kuti health yathu mulungu amatha kuti tidzidzimutsa ndi zodabwitsa moyo wathu pa nthawi imeneyo ndi mudzanena kuti ambuye ndikukusowani tsopano amene ambuye ananena kuti amene anandi- akundikana pamaso pano inenso ndidzamukana pamaso pa atate anga pa wiki pa mulungu munthu udatenga one hour kuti wiki iliyonse ngati kuparishi kuna kuti dalitso wa madzulo mwauza abambo mfumu mwachitsanzo ife ntchito yathu timagwira ntchito mpaka 5 koloko bwanji takayikani half 5 one hour pa week kachezeni ndi ambuye yesu mu ukaristiya zimenezo nzi- nzi- nzi too much zimenezo nzoti mpingo ukupempha zachuluka chifukwa nthawi timatha kupereka ku zinthu zina mpira i posera pa anthu anati arsenal arsenal arsenal ine ndimanena kuti kodi kujijirika chisangalalo chimene timakhala nacho pa mipira mwachitsanzo tikanakhala kuti tachiyika ku chikhulupiriro chathu akunja akanakhalapo pansi pano mmene timasapotera matimu athu ndangopereka chitsanzo tu ndiye tiyimire kumwepa ndikufunirani zabwino zonse takumbutsanapo mitu ingapo Ah, ambuye ndithu akudalitseni komatu pali ntchito pankhani makamaka yomalizayi imene ndanenayo takumbutsana za sinodi takumbutsana za redio yathu redio alinafe ndipo takumbutsana za ukaristiya tiyende limodzi mulungu akudalitseni atate ndi mwana ndi mzimu woyera